mulungu subhanahu wataala asangalale nawo mulungu subhanahu wataala alandire ntchito zawo zabwino ndipo mbuku limeneli tili pa page namba 10 pamene tikuona fadailu shahri ramadhana kupambana uh, kwa mwezi wa ramadhani naam taona mmenemo kuti ndi mwezi umene mulungu subhanahu wataala adatsitsa qur'ani ndi mwezi umene mkati mwakemo mulungu subhanahu wataala wayikamo usiku umene ndi usiku opambana naam usiku opambana usiku umene ngati ungapange ibada mu usiku umenewo sungafanane kapena kuti sangafanane nawe munthu amene wakhala kumpembedza allah miyezi yokwanira 1000 sangafanane nawe usiku umodzi wokha ndiye mwezi umene msilamu aukhalire pansi ndikuwulingalira bwinobwino ndikuwugwiritsa ntchito moyenerera bwinobwino ndikugwira mmenemu ntchito imene izamusangalatse mulungu subhanahu wataala ngati tinali ndi maudani ndi anthu ena tipite tikawapepese tikakonze bwinobwino ngati tinadula ubale tipite tikapepese tikakonze ubale ngati tinanyoza makolo tipite tikapepese tikapemphe chisangalalo chawo ngati sitimapangira zabwino maneba tikawagwire mkono tikawapepese tipemphe chisangalalo chawo mwina nkutheka kuti tinawapondereza anthu tatengani zimenezo mubweze zimenezo zopanda pake chifukwa umoyo wa mmanda ndi umoyo wautali umoyo wa tsiku la kiyama ndi umoyo wautali umoyo wa kujanna ndi umoyo wamuyaya ndiye pa peji namba 10 iwo adatifotokozera kunena kuti hadithi ya mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam mulungu subhanahu wa taala asangalale ndi mtumiki muhammad saa salama ndi kukati kukumanitsa naye tsiku la kiyama wa an abi hurairata radiallahu taala anhu qala hadithi imeneyi adailanda ndi sayidina abu huraira mulungu subhanahu wataala asangalale naye allah subhanahu wataala akatikumanise nawo sayidina abu huraira tsiku la qiyama nam mulungu subhanahu wataala ayike chikondi mmitima mwathu kumukonda allahu subhanahu wataala kumukonda mtumiki muhammad saa salam kukonda masahaba kukonda kubanja kwa mtumiki muhammad saa salam kukonda auliyaullah nam nam nam kuwakonda auliyaullah

umene tikuyembekezera pakali pano pawo mwezi wa ramadhani ukafika mukamva kuti mwezi wa ramadhani wafika mwezi uja waoneka chimachitika ndi chani futihati abwabu ljanna makomo akujanna amatsekulidwa hmm? amayi abambo mchemwali mchimwene apongozi mwana wanga makomo akujanna mwezi umene ukafika allah amatsekula kuti anthu agwire ntchito zabwino akalowe ku janna anthu agwire ntchito zabwino akayilowe janna popanda so yani popanda china chake chowatchingatchinga makomo akujanna mulungu subhanahu wataala wawasegula kuti anthu mupikisane kugwira ntchito yabwino posakasaka chisangalalo cha mulungu subhanahu wataala osati kupangirana matama kuli kupikisana kusakasaka chisangalalo cha allah mu qur'ani akutiuza wa fi dhalika falyatanafasi lmutanafisun mu zimenezo azipikisana amene akufuna kupikisana mukusakasaka chisangalalo cha allah Eh, sayidina umar radiallahu taala anhu akutiuza kuti siku lina lake mtumiki saa salama anatilamula kuti tipereke sadaka ndiye ine ndinabwera ndi hafu ya chuma changa faqultu alyauma asbiqu ababakar radhiyallahu ta'ala anhuma masahaba mulungu subhanahu wa ta'ala asangalale nawo masahaba a- a mtumiki muhammad sallam mulungu subhanahu wa ta'ala asangalale nawo nam saidna umar akuti ndinayankhula ine kuti lero lino ngati mt- mtumiki watilamula kuti tipereke sadaka lero lino ndimposa abubakar siddiq lero lino ndimposa kupereka sadaka osati kumposa kutenga chuma cha asilamu osati kumposa kutenga zinthu za anthu osauka osati kumposa kutenga zinthu za ana amasiye lero lino ndimposa sayidina abubakar siddiq mukupereka chuma changa mu njira ya allah sayidina umar akutero nde fajitu binisfi mali sayidina umar akuti ndidabwera ndi hafu ya chuma changa

mtumiki anasangalala nazo ndi kumpangira dua saidna umar radiyallahu ta'ala anhu. thumma jaa sa- saidna abubakar siddiq kena kunabwera saidna abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu bikulli ma indahu ndi kena kalikonse kamene kanali mnyumba mwake chuma kena kalikonse kamene kamapezeka mnyumba mwake anabwera nako kwa mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam

ndiye mwezi umenewu mulungu subhanahu wataala akusegula makomo akujanna kuti mugwire ntchito yabwino tikalowe kumeneko tilimbikire kugwira ntchito yomusangalasa allah tikalowe kumeneko osati, kuma, osati mwezi umene wa ramadhani pamene wa, wa, uh, walowa ndiye kuchalira mmutu monsemu kukhala mapulani kuti ndalama nditolera bwanji galimoto yanyuwani ndigula bwanji ndipange bwanji kuti ndimange nyumba yanyuwani ya rab mwezi uwu si mwezi womalowa m'matumba mwa anthu mtulenga tenda tuno wakolopole si mwezi wake uwu walephera uwu ndi mwezi woti munthu alingalire kunena kuti ine kujanna ndipange bwanji kuti ndikalowe kujanna ndipange bwanji kuti ndikakumane naye mtumiki saa sallam ndipange bwanji kuti ndikaonane ndi masahaba azimayi apange bwanji kuti akaonane ndi saida Fati- fatima apange bwanji azimayi ndi mwezi wake ndi umenewu osati mwezi omakhala ndikumalemba oh, tipita kwakuti kwakuti tikanamiza zakuti zakuti tipite kwakuti kwakuti tikanamiza zakuti zakuti tipite ku kampani yakuti yakuti ndi zithunzi tizikaonesa kumeneko kumajambula ana amasiye akusekelera ndikumakatolera mamiliyoni pobwerera kumene ndikumagulira mpira ndi matisheti ndalama zonse ndikuthera ku banki inuyo kumadya ndi ana anu kumapitisa ana anu masukulu odula mukudya moto mwezi uno makomo aku janna akutsekulidwa chidwi cha munthu maganizo a munthu maganizidwe a munthu zochitika za munthu zoyankhula za munthu zikhale zokamulowesa ku janna tiziganiza kuti ku janna tikalowa bwanji ndiye mtumiki sallam akupitiliza kunena kuti no waghuliqat abwabu nar eh, makomoso aku jahena amatsekedwa mwezi uno mwezi wa ramadhani ukafika makomo aku gahena mulungu subhanahu wataala amalamula kuti makomo amenewo atsekedwe makomo amenewo amatsekedwa na kwa a- akalapa munthu machimo ake wasiya ulendo wa kujanna amene sanali asilamu akakhulupirira mu mulungu subhanahu wataala kukhulupirira mwa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhristu amene akhulupirira mwa allah kuti palibe wina wopembedzedwa koma mulungu mmodzi yekha ndipo muhammadi ndi mtumiki wa allah allah amakhululuka machimo awo onse ngati angamwalire pamenepo straight akukalowa ku janna chifukwa makomo akumoto ndi otseka koma amene akupitiliza machimo amene akupitiliza eh, u- ukafiri amene akupitiliza kukanira amene akupitiliza kumunyoza mulungu subhanahu wataala foye sizipindula kanthu naam akuti wasufidati shayatin komanso masatana amamangidwa maunyolo mwezi uja kungolowa cha shaitani ndi magulu ake onse aja amapitisidwa ku prison kumangidwa mangidwa sakhalanso ndi mphamvu yopita ndi kumakasokoneza ibada za wanthu ndiye muzifunse kunena kuti shaitani wamangidwa ali kundende inuyo simukupezeka kunzikiti simukuswali amene akukupangisani tsopano pamenepo muntchula kuti ndani dzulo pamene shaitani anali free amayenda aya sanatsekeredwe mmanena kuti zonsezi ndi shaitani amandipangisa ine ndi shaitani zimenezo nanga pamene shaitani watsekeredwa apa amene akukupangisani kuti musasali kudya inuyo ndi ndani amene akukupangisani kuti muzipanga miseche inuyo ndi ndani amene akukulimbikitsani kuyankhula mabodza inuyo ndi ndani amene akukutumani kuti muzikaba tsopano ndi ndani kupha kumene mukupha mmwezi wa ramadhaniku amene akukutumiza- aku- akukupangisani zimenezo ndi ndani shaitani wamangidwa apa makolo amene mukuwapanga chipongwewa ana amasiye amene mukuwaberawa yani kuuma mtima kumene mukuuma mwezi wa ramadhani amene akukupangisani zimenezo ndi ndani poti shaitani ali kundende mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam sayankhula za mmutu ndi wahayi kuchokera kwa mulungu subhanahu wa taala kuti mwezi wa ramadhani ukafika futihati abwabul janna makomo aku janna mageti onse 8 open atsekulidwa olowa azilowa kumeneko mulungu asala bada olowa azilowa kumeneko kujannako ogwira ntchito zabwino azigwira azipita kumeneko kujannako wa ghulikati abwabu nar makomo aku janna kutsekedwa kuti mwina anthu apange tauba abwerere azikalowa ku janna yani anthu olowa ku moto azikhala ochepa anthu opita ku janna azikhala ochuluka ndi cholinga chake wasufidati shayatinu mashatana onse a- mas- mashaitani amangidwa maunyolo sangakwanisenso kuwaso- kusokoneza ibada za anthu tsopano amene akukusokonezani inuyo ndi ndani pamenepo ndiye muziufunsa mtima wanuwo pamenepo ndi msilamu azizifunsa ndi kumazipanga sitoko kuti kalekale ndimanena kuti ndi shaitani amandipangisa pano shaitani ali kum- a- wamangidwa sopano sakukwanisa kupanga kena kalikonse amene akundilepheresa swala ndi ndani amene akundipangisa kuti ndikhale munthu wozikweza ndi ndani amene akundipangisa kuti ndizitukwana asilamu ndi ndani kumazifunsa zimenezozo hadithi imeneyi rawahu al-bukhari adailandira imam bukhari komanso imam muslim mulungu subhanahu wa taala akudalitseni tikuyankhula choncho pano pa fi taati llahi tahalul haya ndipo ngati muli ndi funso ndemanga pangani choncho mafunso anu azayankhidwa komanso ndemanga zanu zizagwiritsiridwa ntchito jazakumullahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh